Alo, eh, achimwene mwadzuka? Ndadzuka. Ei, amwene ndapeza 16 missed calls zanu mmandiimbira ndi message. Eh, ndinali pa BICC pa kumwambo wa launch ya mzukulu wangako. Oh, unandiona pa TV? Eh, iyi kumene kuja sinanga ndingalephere inenso okhala ankulu ache ndikunena kuti nanga ndikanalephera okhala ankulu ake aleme mm. wati bwa Ei, amwene ine amwene mzukulu wanga uja sindimadziwa kuti amwene that woman is so strong Eh, amwene zachitika zijatu ah, ineyo ndavula chipewa and ine ndimadabwa kuti kodi ineyo mmene ndimalimbira mtima ndingakhale ndi mzukulu wanga ofoira Eh,

uja wa ndakatulo uja akunena kuti biyeni paja munatiphunzitsa kunena kuti munda wa chiteze sitipalira koma timangouwotcha ndinangodziwa kuti ehe this is the beginning of trouble nzanu mwamuyendesa wa jibiya jibiya jibiya jibiya and amwene ine sindimadziwa kuti mkuluja eh muli ndawala amwene amamenya ndawala asilikali kumachita kuthamanga amwene ndipo pafupifupi ama- amakhoza kukatu- amafuna kukatulukira ku jezito koma leme amwene anangoyamba kuyiyamba pamwamba paja slowly slowly speech ija slowly ndinangoona atangofika paja ponena kuti zina- zinatheka bwanji kuti eh, you know munthu wofasa munthu wokuti amakonda dziko lake kuti akafe in such circumstances from the thick forest ndikukafika pa bare ground ayi koma amwene imene ija li- limatchedwa kuti denied on a sabbath Hey, amwene leme waponya njerwa zazitali zitali pamene pajapo ndi pamene pamafunika munthu uzisatira instinct yako chifukwatu mmene akachoka iye kwawoko kumabwera kumene kujako instinct ibe imamuuza kuti a komatu uku ndikupitaku ningopitako and taonani mkati muja olo master of ceremony uja amanena tu kuti eyi komatu anthu simukusangalala koma kalekale lijatu function ija isanayambe maona anthu amachita interact kumamwetulirana koma atangolowa muwiri mwawo ahaha zonse zinasintha imene ija amwene uli mpira ndi 4-0 tu chifukwatu nzanu tu ndiye aya amwene kuti akhale naye tebulo limodzi kukana kuti alankhule kukanika kuti mwina a- a- a- acheze ndi anthu kukanika Eh, amwene eh? speech yake

ndikumangokung'amba amwene pamphunopa kumangokung'amba ndi zibakera iwe osabweza iya zachitika zijatu Eh, ano ndi paja akuluakulu amanena kuti ndinyenga ndinyenga anachezera gule wa ana mmene uma- amatutumuka kuti "Hii, aya avinawa ndi ana cha m'ma past 5 itu atachezera nzanu waithawa national anthem kuti yokuti anaiyamba yekha kutinso atuluka akuyenera atuluke ndi national anthem kapena akanamudikira mc uja anene kuti "Ah, nthawi inoyo wachikulire akuyenera achoke malo ano

Ei, ndioneke ndioneke anasupula nazo maliro aeni ndiye ndi awatu anzako akumenyatu amwene amamulankhula in parables ndipo mwana ndiye walankhula ndipo mwana ndiye muli english ine mdzukulu wanga azukulu wanga

alo ah, kodi iwe wadulanso eetu uthenga ukuyenera lero upite kwa Sosten Gwengwe kukuwuzani kunena kuti achimwene dzikoli pamene lafika pa kundu nawanuko mukanachitapo kanthu chifukwa mafuta amene anatsala muno m'malawi anthu amene amadalira kuti aziphikira zitumbuwa azipangira nsomba aziphikira chipisi awa okowawa amasukunukawa tikunena pano 20 liters leroli ikuyamba uh, kugulitsidwa 150,000 dziko la mtundu wanji lokhala ndi maministers lokhala ndi atsogoleri koma opanda kuchita control mitengo ya zinthu daily katundu akukwera daily ndipo aujeni amwenye ukaafunsa kuti kodi izi mukuchitira chani akumachita kumakufunsa kuti kodi amene akusogolera ziko lino ndani alipo pano ndani ukangonena kuti chakwera akukuza kuti eya zinthu zikuyenera zizikweratu boma ilili a- agwengwe ngati simutengerapo simutengapo action muziwe kuti zinthu zikuvutani koopsa ndipo amalawi posachedwapa apita pansewu chifukwa zinthu zikukwera daily and pamene inu mukudya masoseji anu mukumbukire kuti kuli anthu osauka akumuzi mukumbukire kuti kuli anthu ena amene amadalira kuti timafuta kuti mwina tindiwo tawo tikome kasoya pieces amene kamene kakuseva anthu kakome koma mukangokhala munayenera kuyitanisa stakeholders meeting, an emergency one, mwina mukhale ngati nanuso ku ministry kwanu a Gwengwe kuchite tiki koma izizi izizi mukuzilekelerazi yet muli uh, ndi mabungwe amene amayang'anira uh, price control mukangozilekelera izi mMalawi muno muyaka ndipo mbiri yanu imene ndiyovunda kale ipitirirabe kuonongeka Izizi ndi malangizo anga a ulere amene akupita kwa iwe Sosten Gwengwe, Minister of Trade, amene wafasa kwambiri. Lero tikunena panopa chigubu cha 100 cha 20 litres chikugulitsidwa 150,000. Kodi ndiye kuti mafuta amenewa akagulitsidwa pa wholesale 150,000, munthu azikagula bwanji pa litre? Ndiye kuti litre automatically izikwana 10,000. lita izikwana 10,000 10.5 11,000 nanga si anthu azingogulisa akungogulisa ndi mmene akufunira aliyense akungopanga mitengo yache izizizi ndizomvetsa chisoni kwambiri munayenera muchitepo kanthu muchitepo kanthu msanga msanga ngati simupanga choncho muziwe kuti zinthu zikuvutani kodi zinthuzitu zasokonekera pena paliponse olo ku ministry of health inuyo Achiponda mukuyeneranso nanu mutengepo action tapitani ku mzimba hospital mukaone a akumachita kumatchera ndowa mma ward madzi okhaokha ceiling inachoka mukapita ku ujeni ku ku queens nde kumeneko nde kuli uve mwano opangira ma ma patient mupite mukampeze nurse ndi dokotala amene amachotsa anthu zisilu- zisulu akaikidwa m'miyendo mwaomu kapena m'mikonomu anthu opanga ngozi akumachita kuwayendesa kuti "Ah, mukabwere mawa mukabwere wiki ya mawa muzabwere mwezi wa mawa pali munthu ina anavulala akhala akumuyendesa mwezi uno wachitatu kumangomubweza akumuuza zanazana likunena kuti mmene zililimu tikufuna mutipase 50000 kuti muchosedwe zisulo zimenezi kodi anthu inu mulibe chisoni achiponda izizi mufufuze zikuchitika ku queens mapeshenti ochuluka akungobwezedwa akunena kuti pokhapokhapo ap- apase ndalama ngati saapasa ndalama muziwe kuti zimenezozo zavuta anthuwo akumakhalabe ndi zisulo ndi ululu nthawi yake yowucho- zochosera itakwana koma anthu anu akuyitanisa ndalama ma 50000 kodi munthu wakumuzi 50000 angayitenge kuti ati ndiye kunenerera u- i- ikumafika 30 kapena 20 mulibe chisoni and even kumzimbaku m- m- mkatikati mwa chipatala momo mulinso malo ena amene akuma akumapanga ati private hospital private room kumene koko akumawalipirisaso anthuso kumzimba kotu kwa akhumbo kachali mzimba hospital kuwalipirisa anthu osauka ndipo ndipo anthu akumpoto kaya munala anakulakwirani chani mumawazuza kwambiri anthu and this system yomawalipirisa anthu ikuchitika mma- mmadera ochuluka ambiri amene anthu osauka akuvutikirabe kuti azipeza chithandizo so iyi ni nkhaniso ya inu achiponda yongokupasani ya ulere mukuyenera kuti nanunso mutengepo action ku chipatala cha ku mzimba komanso ku queens komanso not only ku queens muthamangirenso even ku mulanje district hospital lero akumatenga bedi ndikumusiya patient pafupi ndi ward ya anthu amisala ukawafunsa kuti aka- akafunsa kuti anthu awa akupanga phokoso bwanji mutichose bwanji ngati ukuona kuti sukwanisa uzipita kwanu nawonso tu anthu apa chipatala cha mulanjetu ali ndi mwano tu kwambiritu pakana inafikapo saizi anthu ena ama- amachita kumamenyana ndi alonda nawonso alonda apamenepapa asandukanso nawonso ainyakenso achipatalaso Kodi mmalawi munotu tikuzuzanamo tokhatokha kupatula nkhaza zina akupanga a mcp kumazuza anthu ikafika nthawi ya yogawa za za za chimangazi kumagawana okhaokha kumalembana okhaokha ena ifeso tikuzuzana tokhatokha mma ofesimu ndamva chisoni kwambiri kuti ku kawale 1 ku kawale 2 akuluakulu a mcp akulembana okhaokha ndikumagairana chimanga. ukangokhala kuti iweyo chipani chakocho si cha mcp kapena siuli mu mcp uziwe kuti iwe wanyera popo sangakupase chimanga sangakulembe ati boma ndirawo kodi tuzagundika tu boma ati ndirawo ati ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti nthawi pamene anthu akuvutika ndi njala ndiye tizikasankhananso mitundu and ngati kuli chipani chimene chikusankha mitundu chimene akhala iwo aja akumadandaula mbuyomu ndiye ndi a mcp tu nkhani yosankhana mitundu chipani cha mcp ndiye ikuchidziwa osakhala masewera kusankhana mitundu kuchokera olo ku polisi kumene tikunena pano pa anthu apolisi ambiri akuzunzika katundu wawo waonongeka chifukwa cha matransfers Inde pakali panopa ati kaya mwayamba kupereka ma uniform mwachisanzo police yaku mpemba yalandira uniform koma nthawi itu ya kamuzu nthawi ya bakili nthawi ya bingu nthawi ya joyce banda nthawi ya arthur peter mutharika apolisi itu amalandira ma uniform folo folo even mapeya a sapato amalandiranso mapeya a sapato folo folo mapeya awiri a, a, jo- a jombo mapeya awiri a, a decent komano mu- mukalowa m'boma ilili ati angolaula after titawanenatu ati kulaula kupanga ma, maujeni kupereka ma uniform koma ma uniform achewo uniform imodzi tikuyamikireni inde ayoramu ndi gulu lanu eetu i- koma uniform mwaperekayo ndi imodzi yopandanso nsapato tsopano nsapato zaja azika- azikavala nkhwaira apita azikavala sofiya akavalanso zin- nsapato zosiyana basi mukuma- mukumakalipira isi nkumalembesa makalata anthu apolisi akuzunzika kwambiri so uwu ndi uthenga wapaderadera wa ulere kupita kwa inu a minister of health kupita kwa inuyo a minister of trade komanso kupita kwa inuyo malangizo kupita kwa inuyo a, a ku polisi kunena kuti muziyang'anire zinthu zanu zinthu zafika povuta kwambiri muno m'malawi makamaka nkhani ya mitengo iyi ah, ndizomvetsa chisoni kwambiri chifukwa katundu akukwera deire kodi ndi dziko la mtundu wanji lokhala ngati tilibe atsogoleri chimene amaziwa ndikumathamangira ku ma function a eni ache ndi izitu ayaluka nazo akayesa masewera wayionatu wayiona anthu sitinkaziwa kuti mfana uja amayenda mwandawala leme Paul Galindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child eh, from Jeza village, tiye babuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.